CEDEAO bɛ CEDEAO ko fɔ kosɛbɛ u ka lahalaya bɛ cogo min na jango tɛ AES ko k'olu bɛ bɔ CEDEAO la a kɛn bɛ CEDEAO yɛrɛ bolo sɛkili fila siri koyi kosɛbɛ CEDEAO bilama u bɛn t'a la ko min u b'u ja min Bakari o kuma t'a la Bakari y'a jira k'a fɔ o de siratigɛ la CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna na bi Bakari awa i k'a dɔn u b'u ɲɛ de maanabɔ ɲɔgɔn na ɲɛ minnu bɛ tigɛ ɲɔgɔn na kumakan goman bɛ seri ɲɔgɔn kan jɔni ka baara don jɔni y'a kɛ aw de don kɔgɔ aw nami nakara kariw nakara na daga sanu Bakari awa i k'a dɔn aw de y'a kɛ sabu aw de bɛ ka awa i k'a dɔn aw yɛrɛ ka jamanadenw farafinnadenw aw de b'u kɛlɛ k'a ɲɛsin awa i k'a dɔn jamana wɛrɛ ma Bakari min ye CEDEAO ye ne ye jateminɛ kɛ min ye burkina faso mali niger olu kɔni awa i k'a dɔn olu k'an sen t'a la bilen an bɛ bɔ a la pewu pewu Bakari olu latigɛ awa i k'a dɔn o ye fɛn ye fɛn min ni a b'i n'a fɔ a bugunnatigɛ kɛra ka ban a yɛrɛ kɔni kɛra fɛn ye fɛn min n'a kɛra ka ban o banna o sabu ah. ni ala sɔnna kosɛbɛ a ye si jɔ k'a kɔnɔ Bakari janvier kalo tile mugan ani naani a banna o tile bɛ taa bin yɔrɔ yɔrɔ an bɔra o b'a sɔrɔ min ye awa i k'a dɔn mali ni burkina ani niger an bɔra CEDEAO ko a banna pewu o de siratigɛ la nin wulikajɔ min filɛ nin n'o baara bɛ ka kɛ ah. Bakari siga foyi den kelen t'a la ko a kɛn bɛ ka fara farali yɛrɛ eh. a kɛn bɛ k'o de don awa i k'a dɔn CEDEAO yɛrɛ kɔnɔ CEDEAO bilama ko a kɛn bɛ awa i k'a dɔn camp fila ye eh. kelen ye Barça ye kelen ye real madrid ye walima kelen ye Djoliba ye bakari kelen ye Stade u bilama a kɛn bɛ awa i k'a dɔn u bolo u t'a si dɔ ye bakari fan dɔ ye olu kɔni wulilen don k'u jɔ olu ye awa i k'a dɔn nadagasanni olu ko ko k'a to yen AES awa i k'a dɔn k'u ka bɔ ko ko ko maa si kana awa i k'a dɔn nin jamana saba deli ko k'u to yen u ka bɔ fan dɔ in fɛ bakari olu ko ko awa i k'a dɔn n'an y'u to yen n'u bɔra a bɛna kɔlɔlɔ min lase anw ma a bɛna tɔɔrɔ min lase anw ma olu b'a ɲɛdɔn anw hakili la k'a fɔ ko tɔɔrɔ bɛ ɲɛsin awa i k'a dɔn jamana saba in de ma ayi nka CEDEAO jamana tɔw a bɛ gɛlɛya min ni tɔɔrɔ min las'u ma lagosi ani lamaloya min n'a b'a las'u ma Bakari awa i k'a dɔn a tɛ fɔ ka se a dan na o tuma ninnu kɔni y'a jira k'a fɔ olu kɔni b'u seko n'u dɔnko bɛɛ lajɛlen kɛ Mali ni Niger ani i k'a dɔn min ye Burkina ye k'u nɛgɛn min bɛ se k'a to hali bi Bakari u bɛ se ka awa i k'a dɔn jisuma dɔɔni kɛ u koliji la n'a ma ɲɛ k'a fɔ a fɔra ko kalo tile mugan ani naani n'o ye janvier kalo ye dɔw ko ko k'a lajɛ k'a pousser kumakan goman kana f'u ye u kana lagosi e ye den kelen kana k'u la min b'u kun min b'u tɔɔrɔ ka sɔrɔ ka den kelen maga kana k'a la ah. min bɛ se k'a to hali bi Bakari u bɛ segin ka na awa i k'a dɔn CEDEAO kɔnɔ eh, bato la waati min AES jamana tɔw awa i k'a dɔn an b'o kuma min na Bakari olu yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ barika ka bon kosɛbɛ min bɛ se k'a to AES a bɛna sigi an bɛ don min na i ko bi Basidiki b'a de ɲininkali kɛ CEDEAO ka nin wologotili an'a ka nin yɛlɛmali eh. don nataw la an bɛna sigi k'a ye k'a fɔ AES jamana wɛrɛw bɛna fara kan min ye CEDEAO ye k'a filenkolon ci k'a dakolon ci o bɛ kɛ ka CEDEAO ko ban wa pewu ɲininkali don a bɛ kɛ